abụkwa na nwa m etoro ogologo bụ na nwa m amaka ihe yes abụ na nwa m etoka ogologo bụ na nwa m amaka ihe ife m ji kwuru okwu a bụ na this man na-akpọ Matias Ezeaku Matias Ezeaku lesiri anya fụ na gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Onyeze Jizọs with nkata ọgwụ Eke Hit o ji four months going to almost three to four months now this man akpọ Matias Ezeaku apụtabe one single day one single day mee vidio na-ayọ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enwe ike belụọ these three people ị ga-eme rather ife ọ ife ọ ife ọ focus bụ na fight ndị ụka dosipụtari challenges dosipụtari challenges na-asị na ọ bụrụ na nke a mere nke a mere fada helie Governor Charles Chukwuma Soludo ji Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Eke Hit with nkata ọgwụ Eke Hit since almost four good months na Matias Ezeaku emeberọ video with one single day kwuo okwu maka ndị efu otu dị na these three people na-abụ ndị omenala yes a sị ka elewe ya like that na ọ ndị omenala ibe but this man emegide mee video wa for one single day kwuo okwu gbasara kwuo okwu gbasara ndị a apụta nnọọ everyday by day ọ kpụrụ chọọchị n'ọnụ everyday by day ọ kpụrụ chọọchị n'ọnụ everyday by day this man akpọ Matias Ezeaku akpụrụ chọọchị n'ọnụ ọ dịka chọọchị ọ chọọchị ga-arụ flyover ọ chọọchị ga-arụ ga-arụ second Niger bridge na all these western countries ọ chọọchị bụ ịrụ this type of things bụrụ na Matias Ezeaku akpụrụ chọọchị n'ọnụ since gọvanọ Chukwuma Soludo the executive governor for governor of Anambra State ji Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Eke Hit with Onyeze Jizọs ya pụtago kwuo okwu maka ya ga-epụtago kwuo okwu maka a sị ka echi kwela that ị ma na Matias Ezeaku ti uti Onyeze Jizọs ọ ndị omenala ibe gị ị kwesị ịga na-ayọ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enwe ike belụọ fa yes ị kwesị ịga na-ayọ ma em ị kwesị ịga na-ayọ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enwe ike bail ndị omenala ibe gị karịa bịa na fight ndị ụka everyday by day ị kpụrụ church n'ọnụ yesterday apụ court ugbu a Matias Ezeaku o kwesị ịpụta na court ahụ gwa gọvanọ Charles Chukwuma Soludo si na that na-enwe freedom of worship yes si na enwe freedom of worship ebe ị dị against Christianity yes ị kwesịrị ịgwa si na enwe freedom of worship yes na that na ikwesịghị ime Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Onyeze Jizọs with nkata ọgwụ Eke Hit arrest yes that na enwe freedom of worship that na ihe fa na-eme abụrọ ụka a na-agwụ na omenala ka fa na-eme ịkara ịpụta na kọt si de kwuo ya to see ka gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ga-ege ntị n'ọnụ ọ bụrụ everyday by day tata anyị tata bụ 5th of April ịpụtago wepụta challenge ọzọ si that na na-awapụ goyem Dr. Paul Chigbo si ya pụta for challenge na Nnewi Nnewi Teaching Hospital yes ikwesị ịpụta gwa gọvanọ Charles Chukwuma Soludo si that na ihe ndị a na-eme bụ na omenala ka a na-eme that na-enwe freedom of worship ọ bụrụ ife chọọchị every day by day eme nke a chọọchị eme nke a chọọchị ọ chọọchị ọ chọọchị ga-arụ second niger bridge ụzọ adịrọ mma ọ chọọchị ga-arụ ya dọla gbagoro agbago ọ chọọchị ga-eme kokwa agbụrụ ife mụta dị iru thanks for watching but please don't forget to subscribe to my youtube channel thank you